ndewo nụ anyị na-ewetara unu akụkọ nke taa akụkọ anyị na-ewetara unu bụ akụkọ omenala ndị Igbo o nwere otu omenala ndị Igbo nwe nke mara mma nke ukwuu omenala a bụ n'ala Igbo ọ bụrụ na nwaanyị agafeela afọ ebe nwaanyị na-ahụ nsọ nke ndị oyibo na-akpọ menopause ọ bụrụ na ọ gafeela afọ a ọ mụtaghị nwa ma ọ kwanụ ọ mụtaghị nwa nwoke nwaanyị a nwere ike kpebie n'obi ya na ọ ga-aga lụta nwaanyị ọzọ kedu ihe mere o ji alụ nwaanyị ọzọ a ihe mere o ji chọrọ ịga lụọ nwaanyị ọzọ a bụ ka ezinụlọ di ya ghara imechi ka ama di ya ghara ichi ndị Igbo na-asị ama mmadụ ichi ama nwoke ichi bụ na nwoke a amụtaghị onye ga-anọchi anya ya ndị Igbo bụ ndị na-achọ ka mmadụ nọchi anya ha ma ọ bụrụ na ha anwụọ n'ihi na onye na-amụtaghị nwa nwoke ọ dị ya ka ama ya o chiela n'ihi na ndị Igbo sị na onye ọbụla na-amụtaghị nwoke ama ya echiela n'ịga n'ihu nwaanyị a ga-abịa gwa ụmụnna ya na ọ chọrọ ịga alụta nwaanyị ọzọ n'ihi na ọ chọrọ ka ama di ya ghara ichi ụmụnna ya ga-abịa kwagide ya soro ya gaa n'ebe ọ chọrọ ịga lụọ nwaanyị mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị dị otu a chọrọ ịga lụọ nwaanyị na-achọkarị ịlụ nwaanyị mụrụ nwa n'ezi kee ihe anyị na-akpọ nwaanyị mụrụ nwa n'ezi nwaanyị mụrụ nwa n'ezi bụ onye mụrụ nwa na-enweghị di onye mụrụ nwa n'ezi akwụghị ụgwọ isi ya ya gaa mee mmekọrịta nwoke na nwaanyị mmekọrịta nwoke na nwaanyị a apụta ya ọ bụrụ na nwa si n'ime ya pụta nwaanyị a bịara ịlụ nwaanyị ọzọ ọ na-achọkarị ịlụ nwaanyị nwere nwa n'ihi n'ala Igbo onye kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị bụ di ya onye kwụkwaranụ ụgwọ isi nwaanyị nwa ọbụla nwaanyị ahụ ọ kwụrụ ụgwọ isi ya nwere ọ bụ ya nwe ya otu a ka ndị Igbo si eme ihe mekwaranụ o ji chọọsi ike ịlụ onye na-amụọlarị nwa bụ ọ bụrụ na onye a amụọla nwa nwoke nke a na-atọkarị ụtọ nke ukwuu n'ihi ọ bụ nwa nwoke a ka ọ chọsiri ike ọ bụ nwa nwoke a mere o ji na-achọ ịlụ nwaanyị ọzọ n'ịga n'ihu ụmụnna ya ga-esoro ya gaa n'ezinụlọ nwaada ọ chọrọ ịlụ gaa kwụọ ụgwọ isi nwaanyị ya aghọọrọzie di onye a ọ lụbata nwaanyị a n'ezinụlọ ya nwaanyị a ga-eji aka ya họrọ onye ọ chọrọ ka ya na ya mee mmekọrịta nwoke na nwaanyị n'ụmụnna nke di ya a lụrụ ya alụ bụ nwaanyị ọ ga-esi n'ụmụnna ezinụlọ ahụ ọ batara họrọ onye ọ chọrọ ka ya na ya na-eme mmekọrịta onye ọ chọrọ ka ọ mụọrọ ya nwa ya na ya mee mmekọrịta nwoke na nwaanyị ya ọ mụọ nwa nwa a ọ mụrụ aghọọla nwa nwaanyị nke ọzọ a lụtara ya a ga-akpọnụ di ya ihe mekwaranụ ndị Igbo ji hapụ omenala a wụ ka enwee ike mee ka ezinụlọ ndị mmadụ ghara imechi mana o nwere ihe dị ịtụnanya na omenala a nwaanyị ọbụla gara ga lụọ nwaanyị ọzọ bịa zaa di nwaanyị a ọ gaghị eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị ya na nwoke agaghị emekọrịta ọ ga-anọrọ onwe ya tupu ruo mgbe ọ ga-anwụ ọ gaghị eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị ya na nwoke ọzọ agaghị emekọrịta n'ihi na ọ lụọla nwaanyị ọzọ ọ nke a bụ nsọ omenala a nwaanyị ọbụla chọrọ ime omenala a ga-asọ nsọ dị na ya omenala a emeela ka ama ndị mmadụ dị iche iche ghara imechi ndewonụ